anyị bịara taa ikene Chineke nke dị ndụ he is called Jehovah Elohim in Genesis chapter 12 verse 24 anyị bịara ikene Chineke onye na-eme mma bịakwa ịgba ama ihe ọ na-ekwu n'ime ndụ mụ na unu n'obodo a bụ Naijiria na ezinụnọ anyị dị iche iche aha ya bụ Jehova Adonai in Genesis chapter 2 2 to 8 a na-akpọ ya Jehova El Shaddai in Genesis chapter 22 verse 17 odogwu a na-akpọ ya Jehova Sabaoth in 1 Samuel chapter 1 verse 3 the Lord of hosts anyị bịara ikene Chukwu dị ndụ na-ebuni ya enu maka ndụ nke o nyere mụ na unu maka ike ya niile maka ebere ya n'ime ndụ anyị wee na-ekene Chukwu onye mere ka obodo anụnwa dị dị na mma maka na ọ ka nyere anyị second chance again this mighty God we are talking about is coming in power of vengeance this message is titled the wind of vengeance oke ikuku nke iwe Chineke ọ na-esi na mbara enuigwe atọ abịa agba ụkwụ n'ala Naịjirịa maka na ọ bụrụ na i nee anya n'ime mmụọ you will see Michael coming in power of vengeance in the altars of the occult world, altars of the witchcraft covens, sorcerers and diviners. This power is coming from throne of grace. Ọ bụ ike Chineke nna ji arụ nshi arụ aja.

He came down to re rescue David. He shot his arrow and the ocean depths were seen. Ebube Chineke je ka ịkpagharị n'ala a bụ Naijiria. Ihe anyị na-aya taa ụmụ Chineke abụrọ efle ọ bụrọ mmadụ nkịtị. Ọ bụrọ a physical problem. We are indeed facing a spiritual problem in this country. Whether you like it or not,

His head and hands were broken off. It was lying threshold. Only the trunk of Dagon was left where it fell. This is why the priest of Dagon and his worshippers do not tread on the threshold of this temple till this day. Kedu ihe nke a na-akọwa? Ihe ọ na-akọwa abụ na mmụọ nke na-ebu obodo a agha bụ Dagon of Nigeria. And this demon is holding this country captive. The inner man of this country is in captive. And the only way to avert this satanic God is by you and I praying, hour of intercession. Ndị niile Chineke kpọrọ oku n'ime mmụọ na n'eziokwu, oge eruona mgbe anyị ga-ekuni were buwe agha ekpere wee yọwa Chineke ka ọ zọpụta obodo a bụ Naijiria maka na ụzụ na-eme n'ime mmụọ ajọ ọnọdụ a nke na-agagharị ị nwere ike na-akpọ onye aha na ọ bụ ya na-ebu agha na-eme na Naịjirịa ma na ọ bụ onye na-achị achị ma na ọ bụ gọvanọ nke ma na ọ bụ sinetọ nke a no ọ bụrọ ha na-eme ya mana e nwere mmụọ ọjọọ nke nọ n'ime mmụọ nke na-ebu agha nke na-anapụ ụmụ Chineke oke ha and I want you to know today that your star represent the ark of the covenant maka na akara aka gị bụ ebe Chineke dere ihe ị ga-abụ if it is if the lord wrote his will on your hand on your palms ihe ọ pụtara bụ na akara aka gị ga-enye chineke otito na ihe ahụ o kwuru ga-eme na akara aka gị ga-eme mana this anti destiny called dagon ṅụrụ iyi that the stars of nigeria will be in captive oge eruona mgbe ụmụ chineke ga-ekuni wee buwe agha ekpere wee yọwa chineke amara ka ike nke dagon ji akpa ike na Naịjirịa ka ọ bụrụ ihe nke a gbara ọkụ maka na ike nke chineke ga-ekuni dịka o si wee kunie in Psalm 18 wee kurie ngwongwo niile nke e ji ebu david agha wee kụda ya na abyss and on that day you and I shall sing like the Miriam of old in Exodus chapter 15 when they crossed the Red Sea the Bible says

Nobody dictates to the landlord what he will do. We are the tenants of this country. The owner of this country is the mighty man in battle, the omnipotent God, the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, that God of Elijah that answered with fire. Even in Second Kings chapter 18, we saw how the Lord destroyed the 450 prophets of Baal in one day. Kedu ihe anyị bịara ikwu taa? Ihe anyị bịara ikwu taa bụ na ihe anyị na-aya Naijiria abụhọ ihe anya na-afụ mana ọ bụ ihe nke chineke gwara anyị mee anyị na-emehọ bụ ihe na-ebu anyị agha is a simple problem kedu nsogbu bụ nke a iwu nke chukwu nke mbụ abụ m nna gị na chukwu gị gị enwena chukwu ọzọ beerụ sọ m I am the Lord your God, you shall not have any other God except me. What does that mean? There are influx of foreign gods in this country. That is the problem we are facing. anyị anaghị anụ ọgụ nke mmadụ anyị anaghị anụ ọgụ nke a ga-agbapụta sị na onye anụnwa bụ ihe na-ebu agha nke na-eme no na ọ bụ ajọ chi dị iche iche nke anyị bubatara nke anyị na-efe ọtụtụ ndị na-akpọ isi ana enye arụsị ọtụtụ ndị banyere otu nzuzo dị iche iche ọtụtụ ndị gburu nne ha na nna ha ka ha wee mere ọtụtụ ihe ọtụtụ ndị ṅụrụ iyi sị na ha ma mfe Chineke dị ndụ mana anyị ga-agba ụkwụ ọbụnagodu n'okwu nke Hosea chapta 10 verse 1 to 8. And you will see what the Lord did in that place to show you that He's the Lord who never joke with anybody that worships Him. Mana mgbe ọ bụla ị ṅụrụ iyi were sị na ị ma mfe Chineke dị ndụ nyenwa bụ Chineke ga-ekunite wee gosi gị nke o ji wee bụrụ Chukwu. Hosea chapter 10, the Bible says Israel was a spreading vine yielding rich fruit.

Verse 8 The high place of Aven, the sin of Israel will be destroyed. Thorns and thistles will creep over their altars. Then they will say to the mountains, Cover us, to the hill, fall on us. Amen and amen. Kedu ihe nke a nụnwa na-egosi? When the Lord comes in his power of vengeance, maka oke ikuku ga-esi n'eluigwe wee gba ụkwụ n'ala Naijiria. Kedu ihe ọ bịara ime? Ihe ọ bịara ime bụ ijide nsi na aja ọ bịara ijide ọtụtụ chi dị iche iche ọ bịara ijide alaeze mmụọ niile nke si obodo ọzọ wee gba ụkwụ n'ana naijiria ọ bịara isu ha ọkụ ọ bịara imebi ha mana ohere dịịrị ndị butere nke a na ndị na-akpa ike wit ike a ka ha nyefe ma chọọ ihu nke chineke dị ndụ for the lord is the lord who is so jealous that he does not share his glory with any man ọ bụ gịnị ka anyị na-ekwu mba ụwa dị iche iche ha ga-ene anya wee fụ ihe chineke nna ga-eme mgbe ọ gbara ụkwụ n'obodo a ịnụrụ onwe ya ọgụ maka na ihe anyị na-aya taa abụghọ ihe anya na-afụ na ọ bụ ihe mmụọ chukwu na igwe ndị mmụọ ozi eze jizọs onye bụ akpagharị na-eme mma wit ndị igwe ndị mmụọ ozi ha ga-abịa buru ajọ ọnọdụ a buru ike dagon a nke na-anapụ akara ụmụ naijiria nke na-eme ihe a na-esiwa dị ike ọ bụ this dagon na-eme mgbe ọbụla nwa chineke ma onye chineke nna chọrọ ka ọ chịa obodo a ma ọ ka ọ rụọ ọrụ n'obodo a ọ bụ ime ihe the agenda of that person will be thwarted by this satanic demon even in revelation chapter 18 verse 1 we saw the queen of babylon Many countries have iniquity with her, but on the day of vengeance, the Lord struck Babylon and she fall. Otu a ka ọ ga-adị that demon nke na-anya isi nke gbara ụkwụ wee na-emebi ihe nke Chineke dobere n'obodo a on the day of vengeance because the vengeance is so near on the day of vengeance the Lord shall crush that power of Dagon and the iniquity of Babylon taking the people of God in captive in the mighty name of Jesus Christ ọ bụ mgbe a ka ị ga-eji wee nwee ọṅụ were kwuo n'ezie n'ezie na Chineke na-adị ndụ ọ bụ mgbe a ka ị ga-eji wee sị n'ezie n'ezie na Chineke na-aza ekpere ọ bụghịzi ọ bụghịzi mụ na unu ịnọ na-akọcha na ọ bụ onye a mere na ọ bụrụ onye a mere ihe a bịaziri ikwu taa ọ bụ kedu ka Chineke ga-esi wee buo agha a? maka na akwa anyị erugo ya ntị mgbe ọ bịakwutere ọbụnagodi moses ọ sị ya you shall go to the land of egypt you shall tell pharaoh to let my people go for the, their cries have reached my ear there is nothing you can do without the lord o nweghị ihe ị ga-eme ma ewepụ chineke a naanị chineke pụrụ ime ihe niile naanị ya bụ echeta ebiesi ike naanị ya bụ echeta echezọ mkpa he is the lord who can change ugly situation in a twinkle of an eye ọ bụ ya ka anyị ji ayọ ụmụ chineke juru ebe niile our priests our pastors our bishops all the children of god it is the hour of intercession the christian association of nigeria oge erugo mgbe a ga-map out the the time timetable of prayer in this country a na-eso ya dịka esi ekpe ekpere national prayer a ga na-ekpe ekpere a wee na-asị chukwu bịa mere anyị ebere na anyị emejọgo gị it is the influx of this foreign god that made god to depart chineke nna agbakụta anyị azụ mana ihe ebere chineke yọsie ekpere a ike ma kpee ekpere n'ime mmụọ na eziokwu chineke ga-abịakwa ọzọ and the bible says he will heal our land by his mercy by his compassion ya mere ohere ka dịrị ndị ka ji occult anya isi ka ha dowe ngwongwo niile nke ha ji akpa ike ka ha dowe ngwongwo niile nke ha ji arụ nshi a eme ụmụ chineke echeta ebebe maka na chineke bịara ịrụ nshi na aja ha and their gods will disappoint them come 2018 is a mighty year of mega prayer The children of God are going to wear the garment of old, as it was in the day of Pentecost. And the Bible says, Fire came upon them, and they spoke in many tongues. chineke nna ga-eyinye ụmụ chineke akwa ekpere come 2018 ya mere ọ bụrụ na ị ka na-anya isi with ike occult gị with ike amụsụ gị with ike i ji akpagharị n'ime ini ozu with ike i ji anapụ akara ụmụ naijiria let me tell you your powers and amulets will fail you because in Nahum 1 13 the bible says i will break the yoke that binds you forever that is the word of god chukwu bịara na 2018 a wee gbagowe ịbịa tọọ ndị nke ya n'agbụ ịbịa gosi na aka ya dị ike na ọ dị n'ala naijiria in exodus chapter 17 we saw how the people of israelites were in battle eweweni aka moses enu eweni aka moses enu ụmụ israel a na-enwe mmeri aka moses naba ana ụmụ israel e bido meriwe ha I want you now, as we are praying, come 2018 and upwards, we shall join the hand of Moses of old in triumph of this satanic dagon to fall in this country maka na mgbe a kụturu ajọ mmụọ a ị ga-ahụzi mgbe onye na-achị gị na-achị gị o nwee ọmịiko o nwee ebere iji wee chịa gị n'ime mmụọ na n'eziokwu ọ ga-ama na onye anụnwa dere ihe n'aja in Daniel chapter 4 and says Nebuchadnezzar your days are number is still God of yesterday today and forever he can still do it again amen and amen kedu ihe anyị bịara ikwu taa na the inner man of Nigeria is in captive we saw what the Lord did in Acts of the Apostle chapter 12 When the children of the Lord were praying for Peter to come out of prison. Mgbe Herod kpọchiri ya n'ụnọ mkpọrọ wee mee ya na ọ ma pụta apụta ụmụ Chineke wee nọrọ n'ekpere ọ bụ ekpere a ka anyị na-ekwu it is the hour of intercession intercessory hour the people of God must intercede for this country because when you intercede there shall be a divine turnaround

In no distant time, you shall witness the terror of Elohim and Adonai. Ọ bụ gịnị mechara mee mgbe Roda bịara gwa ha na Pita apụtago n'ụnọ mkpọrọ they didn't believe. Otu a ka ọ ga-adị anyị ga-adị ka ndị na-arọ nrọ when the Lord shall release us from captive we shall be free we shall be like them that dreameth. Amen and amen. And again, the Holy Spirit of God came and break the iron bars, and Peter came forth. What happened to the people that kept Peter in prison? Ọ bụ onye tinyere gị n'ụlọ mkpọrọ? Who is making you to cry? Who is making you to wail? Who is bringing sleepless nights on your night? Kedu onye na-eme gị echeta ebebe? In Acts of the Apostle chapter 12, we saw how Herod bragged that he's God.

ọ bụrụ na ị bụ nwa chineke na ị na-ebe niile are you a pastor do you fear the lord can you call your congregation and kneel down it is the hour of prayer dedicate 2018 and upwards that the lord shall heal our land that the lord shall deliver us when we shall be free we shall sing and glorify the name of the lord ọ bụghị mgbe ị nọ n'ohu ọbụnagodu mgbe ụmụ chineke nọ n'ohu n'ana ijipt for 430 years it pleases the lord to rescue them by his mercy in our own time today the lord shall first of all destroy this god that is taking captive of this country maka na ajọ mmụọ ọ mụgo ụmụ biri n'ikuku ọ mụgo ụmụ biri n'ala ọ mụgo ụmụ biri n'ụnọ ụka ọ mụgo ụmụ biri n'ezinụnọ dị iche iche

May we join the King of Kings and Lord of Lords, who is ever worthy and ever ready to take the people who believe in his name. Maka na ọ sị ka ha ra bụ ndị na-akpọ chi ọzọ na ya ga-emenye ha ihere. Oge na-abịa mgbe ndị na-akpọ chi ọzọ ndị nọ n'ike ọchịchị dị iche iche ha ga-ebe akwa wee sị ọ bụ otu a ka aka Chineke dị. Chineke ọ na-ewe iwe n'otu a. Amen and amen. You shall know and indeed know that there is God in this country called Nigeria. He dictates to us what will happen, when it will happen, and how it should be happening. Ọ bụrọ mmadụ ga-agwa Chineke ihe ọ ga-eme. Chineke ga-eburu ụzọ anyị esoro ya n'azụ. We shall not be in the front and the Lord at the back, but the Lord shall be in front and we at the back.

ebube chineke jekọ ịchake n'ala naijiria ọnwụ ike nke na-ehugharị ajọ udele nke na-ehugharị nke na-abịa ịbịa tụrụ ọtụtụ ndị na 2018 mmụọ ọnwụ mmụọ nke si n'ini ozu ajọ udele nke si n'ebe dị anya nke na-akwụgharị n'ime mmụọ agaghị elute ụmụ chineke maka ndị ga-abanye oge ekpere a mgbe ị na-ekpe ekpere a ihe ukwu ga-ebido wee mewe ụwa ga-ama n'ezie n'ezie na chineke na-adị ndụ ya mere ụmụ chineke anyị na-ayọ unu ụmụ okorobịa na agbọghọbịa ndị nna anyị na ndị nna anyị ka anyị gbuo ikpere naabọ na ana wee yọba chineke maka na oge ọbụla anyị gburu ikpere na ana chineke na-aza anyị ekpere When we call his name and ask him for forgiveness in Psalm 61, he says, If our sin is as dark as scarlet, he will make it as white as snow.

Showing you when the Lord comes to redeem his people, it is so mighty that no hand can quench it. Even in the land of Sodom and Gomorrah, you know today there is nothing like Sodom and Gomorrah. The Lord wiped them out in the face of the earth. ọ bụ ihe chineke na-abịa ime ka ha ra bụ ndị ji arụsị anya isi ka ha ra bụ ndị ji ike cult anya isi ị na-efe n'abalị ị na-aga n'ili ozu ị na-amanipulate akara ụmụ chineke come 2018 your power shall fail you you shall experience the terror from the wounds of Jesus maka na apụ ọnya Chineke ghe oghe ịbịa gbanwee ajọ ọnọdụ a nke kere ụmụ Chineke agbụ oge anwa ị ga-ama n'ezie n'ezie na Chineke na-adị ndụ anyị wee na-agọzi obodo a bụ Naijiria wee na-asị ka Chineke onye kere obodo a onye bụ landlord obodo a ọ ya bịa ka o duwe anyị ka o chekwaba anyị ka o mee ihe naanị ya bụ Chineke pụrụ ime maka na ọ bụghị nke mmadụ kwuru ga-eme na ọ bụ nke ya nwa bụ Chineke kwuru ga-eme ya mere mgbe anyị na-ekpe ekpere a mgbe anyị na-ebu ọnụ a ụwa ga-ama n'ezie n'ezie na aka chineke dị ike n'obodo a ka chineke ga-esi wee bido agha n'obodo a it shall be like a dream o nwere ike ị nọgide a sị gị na onye a anwụgo ị nọgide a sị gị na ọkụ gbagburu onye a ị nọgide ọtụtụ ihe ga-ebido wee mebe maka na i nepụ anya n'ime mmụọ ị ga-anụ ụzụ na-atụ n'ime mmụọ ụmụ chineke ọ bụ oge anyị ga-anọ n'ekpere ọ bụ oge anyị ga-ebu agha ekpere ndị agha ekpere unu ga-aba n'ọzara the charismatic fire will be ignited again in the life of the children of God apụ ọnya chineke je ka imeghe n'ime mmadụ maka mgbe apụ ọnya meghere ihe ukwu ebido wee mewe ọ bụrụ na ị gafee ọbụnagodo onye ọjọọ ike o ji ebu agha n'ime ndụ ga-enwuru ọkụ kedu onye bụ arụsị ibu agha n'ime ndụ gị kedu onye kpọchiri akpa nwa gị kedu onye mere na ị ma-abụ ihe chineke sị na ị ga-abụ don't worry the lord is here and the power of vengeance is near and this wind is coming from the wounds of jesus come 2018 when we shall pray we shall experience the mighty water from the sanctuary as it was in ezekiel chapter 47 and the dry bones As we who are asking God for favor, miracles, signs, and wonders, we shall be like the dry bones that resurrected again and became life. Anyị ga-adịkwa ndụ ọzọ, ihe niile nwụrụ anwụ n'ime mmadụ adịkwa ndụ ọzọ. Ị ga-anya isi na 2018 ị nyaa isi with Chineke. It is a year of prayer. You must pray that this ugly vulture, this devouring demon that is hovering in the realm of the spirit shall not devour you neither your family nor your relations that believe in the Holy One of Israel. Ekene dịrị Chineke onye mere nke a ya nara ekene bido ugbu a wee ruo mgbe ebi ebi n'aha Jizọs. Amen. For your inquiry, your seminars and programs, you can call Damian on 081 458 441 39. 081 458